Ba mhaith liom go mbuailfeadh sibh bos le bhur dtoil do na ceoltóirí a bhí linn, Aoife Ní Argáin agus Gráinne Nic Aogáin, Aoife ar an gcruit agus Gráinne ar an bhfidil. Beidh an bheirt ar ais linn arís ag deireadh na hócáide nuair a bheas na cainteoirí thart. A chairde, a Uachtarán an Oireachtais, a Uachtarán Tofa agus a dhaoine uaisle. Tá an-áthas orm fáilte a chur romhaibhse ar fad anseo anocht ag Óstán an Gresham ar go leor cúiseanna. Cúis amháin, dár ndóigh, ná gurb í seo an chéad ócáid ag an Oireachtas ó scaoileadh na srianta sláinte poiblí a bhaineanns le Covid-19 agus tá muid thar a bheith ríméadach sibh a fheiceáil agus go bhfuil muid in ann tíocht le chéile faoi dhíon mar seo agus taitneamh a bhaint as comhluadar a chéile agus a bheith ag cur agus ag cúiteamh scéalta móra an lae. Is ábhar dóchais agus misnigh dúinn slua mar seo a fheiceáil tagtha le chéile le taitneamh a bhaint as agus le tús a chur le ré nua imeachtaí cultúir, ealaíona agus siamsaíochta de chuid an Oireachtais. Ar dtús, ba mhaith liom ár ndaoine speisialta a chur in aithne daoibh agus iarraidh oraibh teacht chuig an ardán anseo. Iarraim ar dtús ar Uachtarán an Oireachtais Gearóid Denvir a theacht aníos. Cathaoirleach nua. an Oireachtais, Bord Stiúrtha an Oireachtais, Stiofán Ó Móráin. Agus ar deireadh, an tUachtarán tofa, Máirín de Brún. A chairde, is bliain an-speisialta í seo dúinne san Oireachtas. Cothrom an lae inné, an seachtú lá déag de Bhealtaine, céad fiche cúig bliana ó shin a bhí an chéad Oireachtas ar siúl agus bhí, bhí sé ar siúl cúpla céad slat síos an bóthar uainn anseo sa Seomra Cruinn sa Rotunda. Bhí an t-óstán seo freisin an-lárnach in iliomad imeachtaí de chuid an Oireachtais le céad fiche cúig bliain anuas agus is é an-tráthúil go bhfuil muid ar ais anseo ar an ócáid seo. Ach gan mórán níos faide a thógáil, cuirimid tús le gnó oifigiúil na hoíche agus iarraim anois le bhur dtoil oraibh fáilte a chur roimh Chathaoirleach nuathofa an Oireachtais, Stiofán Ó Móráin. Go raibh míle maith agat, a Mháirín. A dhaoine uaisle, fearaim fáilte Uí Cheallaigh romhaibh ar fad ag an ócáid speisialta seo. Tá céad fiche cúig bliain, mar a luaigh Máirín ansin, den fhéile á gceiliúradh againn i mbliana. Ar ndóigh, reachtáladh an chéad chruinniú den fhéile sa Rotunda atá in aice láimhe linn anseo. I dtús báire, ba mhaith liom, thar ceann Bhord Stiúrtha an Oireachtais agus go deimhin muintir an Oireachtais uilig, ár mbuíochas ó chroí a chur in iúl do Ghearóid Denvir. Tá Gearóid ag feidhmiú mar Uachtarán le dhá bhliain anuas. Cé go raibh an phaindéim i réim le linn do thréimhse mar Uachtarán, ní féidir a shéanadh ach gur chomhlíon Gearóid a dhualgaisí ar shlí a bhí dúthrachtach, díograsach agus dícheallach. Is duine é Gearóid a thuigeann chuile ghné den Oireachtas. Mar is eol dúinn, tugadh dúshlán do chuile dhuine féile an Oireachtais 2020 agus 2021 a eagrú go fíorúil, agus buíochas le Dia gur éirigh thar barr leo. Ba eiseamláir é Gearóid sa chaoi ina chuir sé a chroí is a anam isteach sna himeachtaí ina raibh sé rannpháirteach. Luaim ach go háirid an ócáid álainn stairiúil in ómós Sheáin Uí Riada agus oscailt oifigiúil Scoil Gheimhridh Merriman. Mar Uachtarán ní dhearna Gearóid dhá leath dá chuid oibre agus mar is dual dó i gcónaí Léirigh sé a cheannródaíocht i gcúrsaí uile na féile le dóchas, le sprid agus le crógacht. Tá muintir an Oireachtais go mór faoi chomaoin agat a Ghearóid, nár laga Dia thú, go raibh míle míle maith agat. Tá áthas orainn go léir go bhfuil srianta Covid ag maolú Gan amhras, táimid ag tnúth le comhluadar an Oireachtais a fheiceáil arís ag Oireachtas na Samhna i gCill Airne ón 2ú lá go dtí an 6ú lá de mhí na Samhna 2022. Beidh gnáthfhéilire bhliantúil an Oireachtais i réim arís agus molaimid daoibh uilig a bheith rannpháirteach ann. Is mór an onóir dom anois Uachtarán na bliana seo a fhógairt. Le roinnt mhaith blianta bhí an bhean seo mar Chathaoirleach ar Fhéile an Oireachtais. Thosaigh sí a tréimhse mar Chathaoirleach díreach nuair a bunaíodh na sé cheann-eagraíocht, an tOireachtas mar cheann acu sin. Bhí ról lárnach aici i bhfás agus i bhforbairt na heagraíochta ó shin i leith. D'oibrigh sí gan dua agus bhí sí i gcónaí beacht críochnúil ina cuid oibre. Chuidigh sí go mór le haidhmeanna na féile a thabhairt i gcrích. Tá baint aici le gluaiseacht na Gaeilge le fada an lá, mar a bhíodh ag a muintir roimpi. A dhaoine uaisle, Is í an bhean atá i gceist agam ná Máirín de Brún. A Mháirín, guímid gach rath ort sa ról nua.
Go raibh míle maith agat a Chathaoirligh agus rinne Stiofán ansin tagairt do na himeachtaí ar fad a reáchtáladh le le dhá bhliain anuas agus muid ag feidhmiú faoi stiúir nó faoi thionchar na paindéime. Dar ndóigh bhí Foras na Gaeilge go láidir taobh thiar dínn le linn na tréimhse sin agus gabhaim buíochas leo. Feicim, cuirim fáilte speisialta roimh Phríomhfheidhmeannach an Fhorais, Seán Ó Coinn atá linn anseo inniu agus Leas-Phríomhfheidhmeannach an Fhorais, Breandán Mac Craith. Buailim go gcuirfeadh sé fáilte speisialta roimh sin. Cé nach raibh imeachtaí mar a bhí mar a bhí taithí againn orthu le linn tréimhse uachtaránachta Ghearóid Denvir, ní hin le rá nach raibh sé linn. em mar fhoireann agus mar phobal an Oireachtais. Bhí Gearóid ina chrann taca mar a luaigh Stiofán ansin níos túisce i rith an rith na an dá bhliain seo a d'imigh thart agus eh tá muid thar a bheith buíoch dó as an dua a chaith sé em agus é ag feidhmiú mar Uachtarán ar an Oireachtas. Eh tá sé fós ag obair mar Uachtarán eh i tá sé fós i mbun gnó em agus tá sé beartaithe é a choinneáil gnóthach freisin le linn na bliana na bliana comórtha seo. Fiú agus muid ag baint slabhra an Uachtaráin de, iarraim oraibh le bhur dtoil, fáilte a chur roimh Ghearóid Denvir agus labhróidh sé linn ag a ócáid dheireanach mar Uachtarán ar an Oireachtas.
Maith agat a Mháirín agus a Stiofáin. Ní ainm baile chun tae a bhí i gceist ag Stiofán ach. Labhróidh muid faoi sin b'fhéidir níos deireanaí. A chairde an Oireachtais agus go mór mór a iar-Uachtaráin agus a fhoireann an Oireachtais, ar daoine speisialta uilig sibh. Ba onóir saoil, pribhléid saoil a bhí ann a bheith i m'Uachtarán ar Oireachtas na Gaeilge. Ghlac mé go fonnmhar leis an gcuireadh i Samhain na bliana 2019, ar mo shon féin, ar ndóigh. Ar shon mo chéile ionúin Máire atá anseo liom agus ár gclainne, agus go speisialta ar son an phobail thiar a raibh mé mar ionadaí dhóibh agus bheith ceaptha mar Uachtarán an Oireachtais, a bhí le reachtáil i gCathair na dTreabh agus thiar i nGaeltacht Chonamara chomh maith. Bhí mé tnúthán go mór leis an turas samhlaíoch, dúchasach agus dóchasach sin aniar ó Charna, an áit a raibh muid le tosaí, an bealach uilig go na Gealchathair soir agus na himeachtaí ar fad a bheadh againn uilig in éineacht idir óg agus sean mar a bhí beartaithe amach ag an gCoiste Stiúrtha agus ag foireann an Oireachtais. Nach beag a cheap mé fhéin ach an oiread, libh fhéin is dóigh ag an insealbhú go mbeadh paindéim na bpaindéimeannaí uilig romhainn agus nach reachtálfaí Oireachtas in fiche fiche ná go deimhin an bhliain dár gcionn, fiche fiche is a haon. Ach, mar a dúirt Máirín ansin, is olc an ghaoth nach séideann maith go dhuine eicínt agus dhá dhonacht go raibh cúrsaí an tsaoil, choinnigh muid orainn. agus eagraíodh roinnt imeachtaí nuálacha, cruthaitheacha le linn agus ainneoin na paindéime céanna. Bhí muid a 'zúmáil', focal nua sa Ghaeilge, le chéile go minic i gceardlanna, ceardlann damhsa ar an sean-nós, Ceann eile ar an amhránaíocht ar an sean-nós. Na lúibíní go fiú, bíodh is go bhfuil cnámh le crinneadh agam le lúibíneoir áirithe atá inár, lúibíneoirí áirithe go deimhin, atá inár measc. Ceardlann gearrscéalaíochta. Ceardlann iriseoireachta agus. Ceardlann na gCeardlann uilig b'fhéidir, Ceird na scríbhneoireachta go dhráma raidió a bheas ann go luath, tá an tOireachtas beo agus ag goil ar aghaidh i gcónaí. Rinneadh físeáin le spotsolas mar shampla a chur ar ealaín na scéalaíochta, ceann eile le seal a chaitheamh i measc daltaí bunscoile Gaeltachta agus Gaeilge is slua-amhránaíocht le chéile, agus ceann álainn uilig, clár ómóis go Joe Steve Ó Neachtain, ár gcomh-oireachtasóir, a airíonns muid uainn i gcónaí, duine go mhórscríbhneoirí Chonamara agus go deimhin na Gaeltachta agus na Gaeilge. Thug na podchraoltaí, focal nua a tháinig isteach arís le linn na paindéime, Ón Taisce Liteartha saolré nua go shaothair liteartha agus tá sraith bhreá acu curtha le chéile ag Louise agus ag Máirín agus ag a bhfoireann.

a bhíonn thar a bheith tacúil i gcónaí leis an nGaeltacht ó bunaíodh é in 1897 agus a raibh daoine ó cheann ceann na tíre beo beathaíoch ina gcuid feola agus ina gcuid fola inár láthair agus muid ag caint agus ag comhrá le chéile. Bhí ceolchoirm dhraíochtúil againn i Séipéal Chúil Aodha i gcomhluadar Chór Chúil Aodha faoi stiúir ag Peadar Ó Riada. Bhí muid. á saoradh go réir a chéile ón ngéibheann mar atá arís anocht. Go deimhin bhí ceolchoirmeacha ann a chuaigh amach ar na haerthonnta le cabhair agus le cúnamh ó TG4 agus ó Raidió na Gaeltachta le linn Oireachtas na Samhna, go fíorúil féin, agus a shroich na mílte agus na mílte a bhí ag breathnú orthu agus ag éisteacht leo. Ina theannta sin, leis an athrú mór atá tioctha sa saol againn, bhí deis ag daoine suí síos agus níos mó ama ná ariamh a thabhairt gon chruthaíocht agus rinneadar é sin agus chuir slua suntasach isteach ar chomórtaisí liteartha an Oireachtais atá ag goil ó neart go neart agus comórtaisí nua agus nuálacha á gceapadh ag an bhfoireann Chuir daoine isteach ar na gradaim fhoilsitheoireachta agus bhí comórtas don amhrán úrnua ann a spreag clasaic ó Dhominic Mac Giolla Bhríde, an t-amhránaí breá sean-nóis agus nua-nóis as Tír Chonaill. Le linn Scoil Gheimhridh Merriman i mí Eanáir na bliana seo bhí an plé agus an t-allagar ar oidhreacht an Oireachtais le céad. 25 bliain mar atá luaite ag Stiofán, agus cuireadh i gcuimhne dhúinn arís agus arís eile cé chomh lárnach agus a bhí an tOireachtas do na healaíona sa tír seo, ní áirím na healaíona Gaeilge amháin, agus go léann agus go scoláireacht agus go litríocht na Gaeilge. Níl ansin ach beagán de na cuimhní speisialta a bheidh agamsa agus tá mé cinnte go mbeidh cuid acu agaibh féin chomh maith. Déanann Bord Stiúrtha an Oireachtais obair éachtach ar ár son uilig ag eagrú na féile náisiúnta seo agus rinne siad éachtaí thar éachtaí i mbliana agus, go deimhin, le dhá bhliain anuas. Tréaslaím an obair sin leo agus glacaim buíochas ó chroí as an onóir a bhronn siad orm. Ba mhaith liom freisin buíochas ar leith a ghlacadh lenár seanchairde uilig atá ag obair go buan agus go lánaimsearach agus ciallaíonn sé sin lán aimsearach don Oireachtas. Ní dhéanfaimid dearmad ar Liam Ó Maolaodha, ár n-iarstiúrthóir, a bhí linn i dtús na paindéime agus ar an obair éachtach atá déanta agatsa a Mháirín ó chuaigh tú i gceannas orainn. Tá bád an Oireachtais ag seoladh go bacóideach. bacóideach slán thrí na farraigí gáifeacha seo agus thrí na stoirmeachaí atá séideadh na laethanta seo tá muid fós anseo, tá muid beo. Ba mhaith liom buíochas freisin a ghlacadh le Louise a dhéananns an t-uafás oibre go mór mór a chúnamh gon Oireacht gon uachtarán mar a gheobhas tusa amach a Mháirín agus gon fhoireann uiliog go deimhin a bhí ag obair Ba mhaith liom, thar bhur gceann uilig b'fhéidir, buíochas ar leith a ghlacadh le Cathaoirleach nuathofa an Oireachtais, Stiofán Ó Móráin, a bhfuil obair na gcapall déanta aige leis na blianta, gon Oireachtas agus go imeachtaí eile Gaeilge, le croí maith mór fairsing, fial agus flaithiúil anuas thrí na blianta agus ar ndú ní díomhaoin a bheidhs tú i mbliana a Stiofáin ach tá mé cinnte go mbeidh Áine i do theannta mar chrann taca dílis mar tá sí dhéanamh ó chas an bheirt agaibh le chéile thiar i gColáiste Chamuis na blianta, blianta, blianta fada ó shoin agus muid á cheiliúradh sin i gcónaí. Mar is eol daoibh faoin tráth seo tá mé féin ag freastal ar an Oireachtas, Ó 1967 gan ach bliain amháin a chaill mé nuair a bhí mé ag obair sa nGearmáin agus go deimhin ba deocair dhom féin, go Mháire ná go mo chlann atá ag freastal i gcónaí, an saol a shamhlú gan Féile an Oireachtais. Tá mé ag tnúthán go mór le Oireachtas na Samhna a bhéas ag tíocht. Agus ba mhaith liom chuile rath a ghuibhe ortsa a Mháirín mar Uachtarán nua-thofa ar an Oireachtas. Bain sult agus bain tairbhe agus bain taitneamh mar is mór, mór, mór an onóir í. Go raibh míle maith agat.
Go raibh míle maith agat a Ghearóid agus go raibh míle maith agat as na focail iontach iontach flaithiúil a dúirt tú faoin faoin san Oireachtas agus tá muid thar a bheith buíoch díot as do chuid oibre ar fad agus do thacaíocht ar fad le linn an an dá an dá bhliain a raibh tú linn mar Uachtarán ar an eagraíocht. Anois a chairde tá muid tagtha go dtí an pointe cinniúnach. sin go bhfuil orm iarraidh ar Chathaoirleach an Oireachtais, Stiofán Ó Móráin, slabhra an Uachtaráin, an slabhra oifige, a thóigeáil ar ais ón Dr Gearóid Denvir agus a chur anuas ar an Uachtarán, Uachtarán an Oireachtais 2000 agus a 22, Máirín de Brún.

A chairde, tá orm anois cuireadh don Uachtarán nua, Uachtarán an Oireachtais 2022, a aitheasc a thabhairt. Cuirigí fáilte roimh Mháirín de Brún le bhur dtoil.
Níl mé i dtaithí air seo go fóill, tá sé beagán trom. A Chathaoirligh, a Chathaoirligh an Bhoird Stiúrtha, a Stiúrthóir, a Chomhaltaí an Bhoird, Cairde an Oireachtais, Cairde, mo chairde féin agus mo ghaolta. Is mór agam bhur gcomhluadar anseo tráthnóna chuig insealbhú an Uachtaráin, gnás de chuid Oireachtas na Gaeilge a théann i bhfad siar. Fearaim fíorchaoin fáilte romhaibh chuig an ócáid agus beannaím díbh uiliog. Cuireann sé tógáil croí orm an t-ollchruinniú seo a fheiceáil, Cruinniú nár facthas ar aon láthair ó Oireachtas 2019. Tuigtear dom go bhfuil m'ainm ar an slabhra cheana féin agus guím buíochas ar leith le Louise Ní Dháibhéid agus a foireann a d'eagraigh an tsearmanas agus le Callan Ó Coinníolla atá ag beoshruthú na hócáide. Romham amach anseo tráthnóna feicim comhaltaí boird agus cairde an Oireachtais, ceanneagraíochtaí agus Foras na Gaeilge, an Coimisinéir Teanga agus iarUachtaráin na heagraíochta, an tUachtarán, Ard-Stiúrthóir agus ionadaithe an Chomhaltais. Iarbhaill foirne ó Ghaeleagras agus lucht freastail ár gcúrsaí tráth atá anois ina ndlúthchairde agam féin. Comhaltaí boird ó Ard-Mhúsaem na hÉireann lenar shiúil mé tráth. Agus ó mo pharóiste féin, ionadaithe ón gCoiste Tréadach, cór mo pharóiste agus Cumann Áitritheoirí Bhaile an tSaoir lena m'anam i gcónaí. Hospitalier Lourdes, tá siad anseo, agus na cairde a casadh orm in imeacht na mblianta, a shiúil liom gualainn le gualainn in am an dóláis agus an bhróin. Bailithe linn chomh maith tá mo ghaolta ó Chontae Shligigh, muintir Uí Fhearraigh. Col ceathracha ó Chontae na Gaillimhe, ó Chorr na Móna agus ó Chonamara, áit ar chaith mé bunáite m'óige. Mar a dúirt mé níos túisce, is iontach go deo an cruinniú daoine atá tagtha le chéile don ócáid agus gura míle míle maith agaibh ar fad as bhur gcuideachta. Seolaim mo bheannacht chuig mo chairde nach bhfuil in ann a bheith linn agus gabhaim buíochas libh as bhur ndea-ghuí. Seolaim mo bheannachtaí ó chroí siar chuig cairde mo chléibh ar Bharr na gCorra ar an gCeathrú Rua, chuig Pádraig Shéamuis agus Peggy, Máirín Shéamuis agus Johnny, chuig Nóirín, chuig Eoin atá i gCorr na Móna agus chuig mo mhac baiste, Donncha. Tá 'fhios agam go bhfuil siad ar fad ag breathnú ar an mbeoshruthú a bhuíochas don nua-theicneolaíocht. Dár ndóigh, tuigfidh sibh ar fad gur ar bhonn pearsanta, tá cumha ar leith ag baint leis an searmanas na hoíche anocht domsa. Ba bhreá liom mo bheirt dearthár, Tadhg agus Finín, a bheith in ár dteannta, gan trácht ar mo thuismitheoirí. Ach fáiltím roimh thoil Dé, agus tá ríméad orm go bhfuil Mary agus faraor níor fhéad Ursula a bheith linn, liom, agus dár ndóigh Dara, atá anseo i gcuideachta Elaine. Sin í an saol mar a dhéarfadh m'athair go minic, maireann an chraobh ar an bhfál ach ní mhaireann an lámh a chuir. Is mór agam an cinneadh a thug an tOireachtas mise a roghnú agus an mhórghradam seo a bhronnadh anuas orm ag teacht i gcomharbacht ar Ghearóid Denvir. Is onóir ar leith dom gur ag an tráth áirithe seo agus céad fiche cúig bliain ar an bhfód á chomóradh againn, go bhfuil sé de phribhléid a'm an slabhra ársa a iompar agus suaitheantais an Uachtaráin a chaitheamh. I mo sheasamh anseo um thráthnóna, airím ualach, rian agus tionchar na staire anuas orm. Ba bheag an ceapadh a bhí a'msa le linn mo chuid scolaíochta agus bunú Chonradh na Gaeilge sa bhliain 1893 faoi chaibidil inár rang staire. go dtiocfadh sé sa lá go mbeinnse ar an láthair seo anocht. Nach ait amach an saol. Mar atá ráite ag Conradh na Gaeilge i leabhrán cuimhneacháin a ghin caogad sa bhliain naoi déag ceathracha trí, Sa treas bhliain dá réim, do chomóradh céad comhdháil nó Ardfheis na gCraobh, agus is ansiúd do bheartaíodh an tOireachtas a bhunú. Cinneadh a chinntigh gur saolaíodh an tOireachtas sa bhliain míle ocht gcéad nócha seacht agus ba ar an seachtú lá déag Bealtaine a reachtáileadh an chéad teacht le chéile, Cé go mba teacht le chéile aon lá a bhí i gceist an tráth sin, ón uair úd bhí an tOireachtas, fréamhaithe ina fhéile do Ghaeil na hÉireann, agus cur chun cinn na Gaeilge, idir teanga labhartha agus teanga scríofa, mar phríomh-aidhm ina gcuid imeachtaí uilig. Mar a dúirt mé níos túisce i mo sheasamh anseo dom anocht, samhlaím bunaitheoirí na heagraíochta romham amach, Ag tarraingt ar an dán 'Na Coisithe' le L.S. Gógan, airím iad, ní fheicim iad, ach i gcead dó, tá fios feasa a n-aislinge ar eolas againn go léir um a dtaca seo. Sea, samhlaím na bunaitheoirí sin sa bhliain míle ocht gcéad nócha seacht ina seomra cruinnithe, Ag imeachtaí anseo sa Gresham nó thall sa Rotunda, iad ag cíoradh, ag plé agus i mbun cainte faoin ród agus faoin rún a bhí á mbeartú acu. Samhlaím céad Uachtarán an Oireachtais, Dúglás de hÍde, ag gríosadh an lucht leanúna a bhí ar bís le héisteacht, á mealladh agus á ngríosadh lena óráid nó lena óid. Samhlaím na blianta tosaigh, míle ocht gcéad nócha naoi ach go háirithe, nuair a reachtáileadh Fáilte an Oireachtais istigh san óstán seo. Samhlaím ár gcara Bríd na nAmhrán í féin agus í ar a bealach aniar le Contae Mhuigh Eo a cheol. Feicim an tUachtarán, Éamon de Valera, á thionlacan isteach chuig fáiltiú agus céilí na hoscailte, nó Claude Chavasse ina fheisteas ar leith ag triall ar cheann scríbe. Samhlaím na mná ina ngúnaí fada galánta, nó cultacha bréidín na bhfear agus iad ag teacht ina nduine agus ina nduine nó ina mion-dreamanna agus iad ag tarraingt ar an ócáid. Feiceann leis na teachtaí bráithreachais ón Mòd agus ón ón Eisteddfod agus iad ag déanamh ar an ardán ach thar aon ní eile níos faide anonn cluinim agus airím an sioscadh cainte, na haragóintí, an dioscúrsa, an gairdeas agus an gliondar croí le linn an tsuí caidrimh agus an tae beag Cluas le héisteacht á tabhairt dos na fonnadóirí agus dos na scéalaithe. Agus dár ndóigh an chuideachta ar fad, idir lucht éisteachta agus lucht féachana, ina moltóirí ar chuile ghné den chur i láthair. Agus iad araon ina mbreithiúna, mar is dual dóibh, fós anall ag Corn Uí Riada nó ag comórtaisí na linne seo. Feicim na ceolchoirmeacha tosaigh, na torthaí á bhfógairt, na duaiseanna á roinnt agus in 19 agus a 9 céad léiriú an cheoldráma Eithne le Robert O'Dwyer agus tá an-áthas orm a rá go bhfuil mo chara an soprán Orla Boylan a chas an ról ceannann céanna sa Cheoláras Náisiúnta cúpla bliain ó shin inár dteannta anocht. Tá rithim bríomhar agus ceolmhar le cloisteáil ó chóracha Dhoire agus Chorcaí Agus Lúibín Ó Lú nó Preab san Ól á gcanadh acu i gcomórtas na mBórd, sea, mar a deirim, airím teacht na coisithe i lár an bhaile, ach mar is eol dúinne, baile nó bailte nach raibh agus nach mbíonn ariamh ciúin le linn féile an Oireachtais. Ní miste a rá nárbh i rang staire scoile a d'airigh mise trácht ar Oireachtas an chéad lá. Tógadh ar theallach mé a bhí sáite in imeachtaí náisiúnta agus cultúrtha. Bhí mo thuismitheoirí lárnach in eagrú na Feise i gCaisleán Riabhach agus i mbun craobh an Chomhaltais ar an mbaile sin a bhunú. Ina cháil mar mhúinteoir Gaeilge, théadh m'athair chuig an Tionól chuile bhliain agus is iomaí uair a d'airigh mé é ag rá nár chaill sé aon Oireachtas ó hathbhunaíodh an nár chaill sé ach Oireachtas amháin, gabh mo leithscéal, ó hathbhunaíodh an fhéile sa bhliain míle naoi gcéad triocha naoi. Ba gheall le hoilithreacht bhliantúil dó an teacht le chéile úd, agus ar fhilleadh abhaile dó is iomaí scéal a bhíodh á aithris aige faoin ócáid agus faoi cé a casadh air agus mar sin de. Ainmneacha a d'fhan liom ó na comhráití beaga sin cois teallaigh ná Aindrias Ó Muimhneacháin, Seán Ó Síocháin, Pilib Ó Laoghaire, Nioclás Tóibín agus dár ndóigh, Donncha Ó Súilleabháin. Faoin am go raibh mise agus Tadhg ag freastal ar scoileanna cónaithe, thapaigh mo mháthair agus Finín an deis le linn lár bhriseadh na Samhna a bheith ina chuideachta, is thall in Óstán Brooms in aice láimhe a d'fhanaidís. Arna cáiliú dom i UCD, chuaigh mé le múinteoireacht, agus ag eascairt as mo shaol gairmiúil mar mhúinteoir Gaeilge, cuireadh le mo bhaint leis an Oireachtas. Bhunaigh mé cór scoile i nDún Droma agus thug na gasúir isteach chuig an Burlington le páirt a ghlacadh i gcomórtas na gcór. Níos déanaí, agus mé ag feidhmiú le Gaeleagras faoi choimirce na Roinne Airgeadais, bhunaigh mé cór SATB do na státseirbhísí a bhí faoi mo chúram agus arís thug mé deis dóibh páirt a ghlacadh i gcomórtas na gcór. Sa bhliain 2003 ar chuireadh ó Ard-Stiúrthóir an Chomhaltais, an Dr Labhrás Ó Murchú, is ea thóg mé áit ar Choiste Náisiúnta an Oireachtais le theacht i gcomharbacht ar m'athair a bhí díreach imithe ar shlí na fírinne agus a chaith blianta fada mar ionadaí an Chomhaltais ar an gcoiste céanna. Bhí tionchar nach beag ag an gcuireadh sin ar an gcuid eile de mo shaol agus fosclaíodh go leor doirse domsa dá bharr. Tá mé thar a bheith buíoch díot, a Labhráis, as do bhóta muiníne ar an lá úd agus as do chuireadh. Faoin am gur tosaíodh ag caint ar chuíchóiriú agus 19 n-eagraíocht a chúngú isteach i sé cheanneagraíocht, bhí mé im chathaoirleach ar an gcoiste náisiúnta, rud a d'fhág go raibh mé lárnach agus sáite i gcomhchainteanna na linne le Foras na Gaeilge, i gcuideachta an Stiúrthóra, Liam Ó Maolaodha. Nuair a bhaineamar stádas mar cheanneagraíocht amach, athcheapadh mé im' chathaoirleach ar an mBord Stiúrtha nua-cheaptha. Anois, fiú dá mbeinnse i mo thost, bheadh Liam Ó Maolaodha molta. Ach ní fhéadfainnse an deis seo a scaoileadh tharam gan tagairt a dhéanamh dó agus dá mhór-éachtaí i stiúradh na heagraíochta isteach i bhfoirmle an lae inniu, agus buíochas dá réir a ghabháil leis as a mhórshaothar. Bhí sé fadbhreathnaíoch agus tuisceanach, agus i rith a chúig bliana fichead mar Stiúrthóir chuir sé go mór le fás, le dul chun cinn agus le forbairt na heagraíochta. Sheol sé isteach sinn sa 21 ú haois agus bhainistigh sé an córas um athruithe le stuamacht, le díogras agus le misneach. Tá agus beidh rian a láimhe le feiceáil ar an eagraíocht go deo. Bail ó Dhia ort, a Liam. Guím chuile rath ortsa, a Mháirín, agus tú i mbun cúraimí le sé mhí anuas. Cheana féin, tá do stampa leagtha agat ar an ród seo romhainn, idir an nasc atá cruthaithe le Ollscoil Mhá Nuat agus leis an BAI. Ba mhaith liom tréaslú le Stiofán Ó Móráin chomh maith, atá ceaptha ina chathaoirleach ar an Bhord Stiúrtha. Siod é an chéad ócáid dó i mbun dualgais so chuile rath ort a Stiofán. Anseo anocht dúinn tá muid neadaithe, sáite agus timpeallaithe ag an stair agus ár stair féin dár ndóigh á chruthú againn. Agus cé gur iomaí casadh a chuir an saol as in imeacht céad fiche cúig bliain, agus athrú as éadan le brath ar chuile thaobh díom, buíochas le Dia, is féidir a rá, agus tá le sonrú, go bhfuil an fhorbairt agus an bláthú atá tagtha ar an Oireachtas ina thuar dóchais dár stádas mar cheanneagraíocht. ag cruthú agus ag cothú gréasáin agus deiseanna dúinn i ndáil lenár nua-thuairimí. Cuireann na leasuithe éagsúla atá tagtha i lár an aonaigh ag an eagraíocht go mór lenár bhféiniúlacht agus sinn ag saothrú i ngort seo na Gaeilge ag freastal ar lucht na Gaeilge agus na Gaeltachta. Is cúis áthais agus bróid dom, dár ndóigh, a dhearbhú go bhfuil fíorú na físe á baint amach de réir a chéile agus gurb iad na bunluacha céanna, an t-idéalachas mar aon le díogras, dúthracht agus dílseacht ár gceannródaithe agus a n-aidhmeanna, atá fós dár ngríosadh. dár stiúradh agus dár dtreorú isteach sa 21ú aois mar a bhfuil dúshláin na linne seo idir ganntanas foirne, easpa buiséad agus Covid fós le sárú. Dearbhaím, a chairde, go gcaithfidh mé an slabhra seo le bród agus le buíochas. Ag gluaiseacht ar aghaidh dúinn isteach sa chéad chéad eile agus sinn ar thairseach an chomórtha agus an cheiliúrtha, is é mo ghuí go leanfar leis an nasc a.